Dɔkita amadu jalo ye a bɛ kɛɲɛbakaw ani ekɔliden somɔgɔw ni ekɔlidenw ladɔnniya ka fɔ min ye tɔgɔ sɛbɛnni o daminɛna ekɔli de santé le bien-être la ka daminɛ bi fo ka taa se ekɔli tali la walasa ka faamuyali sɔrɔ ekɔli de santé le bien-être kow la an wulila ka se a ma ka ɲininkali kɛ a la

Ni mɔgɔ minnu b'a dɔn ekɔliso bɛ yɔrɔ min ne kɛɲɛbakaw bɛɛ fo ekɔli de santé in dabɔra kɛɲɛbaka bɛɛ de kama paseke n'i y'a jate minɛ bi gɛlɛyaba de b'an kan kɛɲɛba denmisɛnninw mana DEF sɔrɔ n'u ye bac sɔrɔ ka taa bamakɔ ni logement ko ma tiɲɛ transport ko b'a tiɲɛ surtout ekɔli wari anw ye min kɛ an t'a fɛ an dɔgɔninw ani an denw minnu b'an kɔfɛ olu ka pase n'a ɲɔgɔn gɛlɛya ye N'a se b'an ye ka école kɛ Keɲeba min bɛ se k'a to an ka denmisɛnninw fana bɛ se ka dɔgɔtɔrɔya kalan k'an fɛ donc an fana ka kan ka se n'an damayira ci jira raison pour laquelle ne ye école de santé in dayɛlɛ école tara waati min na bac niveau la an ye mɔgɔ 30 sɔrɔ DEF niveau la an ye mɔgɔ 30 sɔrɔ malgré école tara mois de décembre la mais il se trouve que i tɛ se ka adamaden former ka taa bila adamaden ni lakanani na ka fɔ ka nin dɔnniya man bon o de ye ne ka fɛn fɔlɔfɔlɔ ye n'o ye dɔnniya ye kɔnɛsansi filanan ye jumɛn ye o ye masaw ka warisara yɔrɔw ye parce que an ye nɔgɔya camanba kɛ masaw ne ni n terikɛ dɔgɔtɔrɔw farala ɲɔgɔn kan an ye hakilina ta pour que o sara cogo bɛ se ka kɛ cogo min na parents d'élèves ka lafiya an y'o kɛ sarayɔrɔ saba ye sarayɔrɔ fɔlɔ bɛ sara tɔgɔ sɛbɛn don sarayɔrɔ filanan kalo saba bɛ don o ni fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ e filanan sabanan fana kalo saba bɛ don o n'o ni ɲɔgɔn cɛ De telle sorte que nɔgɔya bɛ se ka kɛ denmisɛnninw ye kalan kɛ basigi kɔnɔna la bonya kɔnɔna la hɔrɔma kɔnɔna la a ka cala fɛ ekɔliden fɛn fɛn tara ne fɛ ne tɛ se k'a fɔ k'a ye indiscipline don vraiment u maralen don u masaw y'u mara u bɛ ekɔli karamɔgɔw bonya u bɛ ne dɔkitɛri yɛrɛ fana u bɛ ne bonya dɔkitɛri si tɛ kuru di ne bara vraiment ne ekɔlidenw ka dɔgɔya ma se u ma n b'a ɲini mansaw fɛ hali bi u ka continuer denmisɛnninw ka éduquer o sira in na pour que salon ta kɛra cogo min na ɲinan ta o ka juguya n'o ye n b'a f'i ɲɛna man difficulté ɲɛnama sɔrɔ salon donc n y'a essaye ɲinan ka siti dɔ ɲini rapidement ka essaye k'an bolonɔ k'o la o ka se ka kɛ ekɔli ye pour que ekɔlidenw bɛ se ka yɛlɛma yen o bɛ dɔ bɔ paranw fana ka musakaw la n'ala y'an ɲuman bɔ location na bi an ka taa an yɛrɛ halala kɔnɔna la cala fɛ matériel dɔw bɛ yen olu bɛ se ka san parce que n'i ye ekɔli de santé jate minɛ kalan in dɔrɔn tɛ ko ye f'i ka matériel de bila denmisɛnninw ka bolo kan surtout an ka kalan ye dɔgɔ Tɔrɔya kalan de ye non seulement an bɛ kuru k'u kunna an bɛ tila ka taa ni pratique ye actuellement an ka ekɔliden bɛ dɔgɔtɔrɔsoba ni CSCOM na u bɛ ka stage kɛ dɔnku ni kalan banna u kan ka taa stage kɛyɔrɔ de pour que u ye min kalan san kɔnɔna la u ka taa o pratiquer ka di ye ka ekɔli agrandi mɔgɔ min fa sara mɔgɔ min ba sara mɔgɔ min dɛmɛbaga fosi t'a la o mɔgɔ bɛ ne ka ekɔliso kɔnɔna la o kan ka wari min sara o dɔnnen don ni mɔgɔ min bɛ renseignement nɔfɛ i bɛ passer ekɔliso la u bɛ renseignement d'i ma o kan bɛɛ k'i sen fa ka se école de santé bien être la ekɔli y'an bɛɛ ta de ye ni ala sɔnna awa wari in sarako ɲuman an b'a k'an ni ɲɔgɔn cɛ kɛɲɛbakaw ta de don ne ta tɛ boloden kelen tɛ bɛrɛ ta ni n ka foli bɛ s'u ma bi kosɛbɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔsoba dɔgɔtɔrɔw ye ka taa fara kiliniki dɔgɔtɔrɔw kan ka daminɛ tabakoto ma ka taa jijan na dɔgɔtɔrɔ in bɛɛ bɛna kuru kɛ ne ka yɔrɔ la ko n b'u bɛɛ fo tɔgɔsɛbɛnw daminɛna parce que pratiquement ne ka ekɔlidenw tilala deuxième session na kunu donc an ye tɔgɔsɛbɛnw daminɛ depuis le 15 transfɛrw fana daminɛna parce que mɔgɔ caman bɛ bamakɔ olu y'a ɲini k'a fɔ k'u b'a fɛ ka na kɛɲɛba olu caman ka transfɛrw ɲɛnabɔra a bɛ continuer ka taa jusqu'au mois de septembre voilà an kɔni b'a ɲini mansaw fɛ ni minnu b'a fɛ k'u denw tɔgɔ sɛbɛn ani defu jaabi man jan tuguni bagi fana n'o bɔra waati min na u k'u sen fa joona u ka se école de santé le bien-être la u ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn an tɛ place limité mais n'a sera nombre dɔ fana ma donc an bɛ jateminɛ kɛ parce que ekɔlidenw ka kɛ ɲɔgɔn kan ka dépasser a cɛ man ɲi donc il faut k'an ka dossiers fana ɲɛnabɔ yanni rentrée ka kɛ ni minnu bɛ se ka tɔgɔ sɛbɛn daminɛ u ka wuli u ka tɔgɔ sɛbɛn daminɛ niveau defu ani niveau bagi mɔgɔ mɔgɔ fana ni matron b'i bolo i b'a fɛ ka matrɔnya kɛ defu t'i bolo vraiment neuvième année niveau b'i la parce que an y'o jateminɛ ɲinan salon an ye degun dɔɔni sɔrɔ a la mais neuvième année niveau bɛ mɔgɔ mɔgɔ la an bɛ se k'i bila i bɛna matɔrɔniya formation kɛ ni defu sera i b'i tenter defu la n'i ye defu sɔrɔ an b'i tɔgɔ sɛbɛn technicien de santé la technicien de santé o ye defu ye technicien technicien supérieur n'an b'a fɔ o ma ko licence professionnelle o ye niveau bac ye bac bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo O bɛ se ka na tɔgɔ sɛbɛn sili ye saba ye tɛmefime de ta bɛ yen sigisanfan bɛ yen bisi minikali bɛ yen minnu bɛ joli sɛgɛsɛgɛ kɛ minnu bɛ musolaj kɛ ani minnu bɛ kɔsitason kɛ def nin fɔ fana ye tɛmisen de sante ye ani efrime setirisiy a mɛn bɛ si ani tɛmisen de labɔ o fana bɛ sɔrɔ an la matr ni ani esɔn olu fana ka fɔrɔmasi fana bɛ kɛ an la an ka an ka site kura fana bɛ yen mais an tɛ se k'o di mɔgɔ ma fɔlɔ mais n'ala y'a kɛ tuma min o banna ne ekɔlidenw bɛna yɛlɛma o fana bɛ kɛ information ye k'o cari fiche de renseignement fana bɛ yen wari ka kan ka sara cogo minnu cogo minnu na tɔgɔ sɛbɛn ka kan ka kɛ cogo minnu na blouse ni tenue minnu ka kan ka di voilà olu bɛɛ b'o o papiye in kɔnɔna la n'i sera ekɔliso in na a ka ca ala fɛ i b'o information sɔrɔ ne tɔgɔ salimatu jara ne ye psychologue de ye école de santé le bien-être fana an bɛ yan E ko denw kalan ne la ne b'a fɛ k'aw den don dɔgɔtɔrɔ kalan de la bac fana bɛ yen hali san kelen kalan ka minnu ye minnu bɛ saj ma se ka defu sɔrɔ matrone ni aide-soignant san wɔɔrɔkaw bɛ san kelen bɛ yan nɔ nka aw nana wari saratigiw bɛɛmaw cogoyaya la secrétaire bɛ yan n'o ye ne yɛrɛ ye comptable fana bɛ yan nɔ anw bɛ k'aw lafaamuya lafaamuya wariko cogo ɲuman yɛrɛ la bɔn a bɛ mɔgɔ fana ta mɔgɔ minnu n'u fa sara u ba sara se tɛ olu ye tacogo bɛ tacogo la amadu jeliwlo bɛ' kɛ O mɔgɔya bɛ hinɛ bɔn ni a yɛrɛ se ɲuman ta olu kan ko dɛmɛbaga yɛrɛ tɛ e la fi fi fiyewu donc santé dun kalan ka di e ye fiche bɛ yen nɔn i bɛ n'an bolo ɲɛ fiye i b'olu remplir ka na ni dossier ninnu ye papier ninnu ye i bɛ n'a yɛrɛ bɛ bɛɛ a la a mɔgɔ dɔ bɛ a bɛ se k'u ta gratuit la mɔgɔ dɔ bɛ ni sarabaga sarabagaw b'a bolo mɛ fɔ b'a' la Donc a bɛ se ka min bɔ olu ta la a b'a bɔ olu fana ta la anw bɛ yan nɔ de 9 comme congé bilala à 17 heures an bɛ sɔrɔ yan heure bɛɛ la n bɛ weleweleda se Kɛɲɛba n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma yanni aw ka bɔ k'aw bɛ taa n'aw denw ye yɔrɔ wɛrɛw la k'aw bɛ taa u don école de santé la dɔgɔtɔrɔ kalan ka di minnu ye a ye n'a kɛ anw yɛrɛ fɛ yan sabula k'i den b'i bolo yan ka taa n'a ye yɔrɔ la ne min bɛ k'a ne b'a dɔn mun don